a sị na nne ewu na-ata nri nwa ya na-ele ya anya n'ọnụ ọtụtụ ihe ụmụazị anyị ma ma ọkwanụ na-eme bụ ihe ha mụtara n'aka ndị zụrụ ha ma gị echefula na ihe anyị ji azụ nwata bụ ka ọ ka onye zụrụ ya mma ma na ihe ọma ma na nke ọjọọ ma buru ya n'obi na nwata kpaa ezigbo agwa a jụọ ese ndị zụrụ ya ọ kpakwanụ ajọ agwa ndị zụrụ ya ka a ka ga-ajụkwanụ ese ha ọtụtụ oge ọ na-abụ ndị nne na nna nwee esemokwu n'ebe ndị agbata obi ha nọ ha buru ya ha nyefee ụmụ ha a bịazie ya bụ nwata ebidozie mebe omume dị aṅaa ebe ndị agbata obi ha nakwa na ụmụazị ha nọ ebe nwata dị etu a enweghị ihe ọ ma banyere okwu serenụ e were nwayọ na-etinye ajọ ihe n'obi nwata na-eto eto na-enwebeghị ihe ọ ma n'ọtụtụ ebe obibi ụmụazị anazịghị agwa ụmụazị ibe ha okwu maka na a gwara ha agwazila ụmụazị ibe ha na ndị mụrụ ha okwu a bịa nwata akpọọ agbata obi ha asị nke pụrụ iche ọ bụghị na nwata dị otu a maara ihe ọbụla banyere okwu na-esere ezinụlọ abụọ a ihe ọ maara bụ na nne ya ma ọkwanụ nna ya gwara ya busowa agbata obi ha agha kedụzi ka nwata dị otu a ga-esi bụrụ ezigbo mmadụ mgbe o tozuru ihe e ji mmadụ eme ebe ndị nne na nna ya ewerela ihe ọjọọ were tọọ ntọala na ndụ ya N'ụfọdụ ime obodo ebe e bikọrọ ọnụ, a bịa iwe na asị akarịa ebe ndị na-ese okwu a amaghị ihe ọbụla banyere ya bụ okwu ha ma na-adọgbu onwe ha n'ihe na-enweghị isi ụdị ihe dị otu a ataala ma na-atakwa ọtụtụ isi ndị mmadụ n'ebe dị iche iche o were bụrụ mkpụrụ esemokwu ndị nne na nna anyị kụrụ ebe ndị enyi ha ma ọkwanụ ndị agbata obi ha nọ na-azọ ihe anyị na-amaghị ihe ọbụla banyere ya mgbe ha nọ n'ụwa ndị nne na nna marakwanụ na ụdị ndụmọdụ unu na-enye ụmụaka unu maka ihe onye gụrụ nkịta ya ka ọ ga-aza esemokwu gị na onye ọzọ ekwesịghị ịbụ ihe ụmụ toto oto kwuru kwanyere nzuzu gị ugwu maka mgbe mkpụrụ ọjọọ ahụ ị na-akụ mgbe ọ ga-eto ị gaghị anọ were ghọrọ ya ma chetakwa na ọ bụ ndị ị hapụrụ ga-eri ọghọm dị na mkpụrụ asị ahụ ị kọrọ maka igbo sịrị na ọ bụ nkịta rie nsị eze ere ewu gịkwanụ bụ nwa nwoke ma nwa nwaanyị asịkwana gị nupụ isi ma ọ gị egena ndị mụrụ gị ntị maka onye nụrụ onu ndị okenye dịka onye jere n'afa mana mara mgbe nne mụrụ gị na-achọ itinye gị n'ihe na-enweghị isi maka o nwere ebe a na-eduru onye ije a sị ya ije ọma ka ị na-eto ka ahụ sere aka na asị ahụ a kụziri gị mgbe ị dị na nwata maka na ngwere rịrị n'ọja abụzighị nwa gịkwanụ gbaa mbọ ka ị bie n'udo ma gị echefula na ụwa agbagọju ha anya ma ewepụ ọtụtụ ihe na-enweghị isi anyị na-achụ ma na-azọ mara ihe ị na-akụziri nwa nke gị nwanne m azụ rahụ ụra azụ ibe ya erie ya ma gị echefula na osisi kwuchiri ụzọ bụ ya na-eri apa mma ya mere chetakwa ka ị were mmiri na ncha na-akwọsi aka gị ike kwa mgbe mechie imi gị na ọnụ gị ọfụma ya bụrụ na ị ga-apụ apụ mezukwa ihe ndị ọzọ niile ndị ahụike doro anya gwara anyị iji were megide ma mebie nya bụ ọrịa nje covid ọ dị mma onye ọma gere ntị n'ụbọchị taa bụ satọde abalị asatọ nke ọnwa ọgọst bụzikwa ahịa oye n'ala igbo anyị sị ka ọ baara gị bụ nwoke ma baara gị bụ nwaanyị onye nụrụ onye ya bụ maazị ndụdị na-asị unu ka emesịa nụ maka bahụ ka isonyere anyị n'izu ụka ọzọ anwụchule